kelen kelen bɛɛ lajɛlen ani ka csrtv yɛrɛ ekipu bɛɛ lajɛlen fo a baarakɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ k'an ka sababu ɲuman fo an fa ani an ɲɛ jɛ yɔrɔ seyidi serifu usumani madani hayidara ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma ka labanko ɲuman di an ma o kɔfɛ an ka bi sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ee csrtv kan an bɛɛ b'a dɔn an bɛ wagati min kɔnɔ sisan n'o ye sunkalo ye bɔn sunkalo ale bɛ a laban yan fan na bɔn ni sunkalo ban wagati sera a bɛ hakili jigin fɛn jumɛn na a bɛ hakili jigin fɛn min na o ye seli fitinin de ye seli fitinin ale surunyara bɔn dɔnki o la hikima minnu bɛ seli fitinin yɛrɛ la ee sariya kɔnɔ a taara k'a kɛ sariya ka surutu dɔ ye kun minnu na an bɛna an da don o belebeleba duuru la a kun ka ca hikima camanba de b'a la mɛ duuru ɲɔgɔn an bɛna ɲɔgɔn hakilina jigin o la seliba ani seli fitinin nafa min b'a la a dikun an bɛna an da don o duuru la k'o fɔ o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo ani fana an ka foli belebele bɛ jamiyatul ansarudini ye u bɛ diɲɛ fan o fan faransi ɛsipaɲi itali erɔpu fan bɛɛ kuwa ka fara afiriki fan bɛɛ kan jamiyatul ansarudini bɛ diɲɛ fan o fan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u ye ala k'an dɛmɛ sɔli ala rasul o tɛmɛnen kɔ walanda min b'an bolo bi ni o ye hikima ye hidoli fitiri kan o tɛ dɔ wɛrɛ ye hidoli fitiri n'an y'a ta k'a lajɛ don don ni sun donna ni sun banma sera ni sun dafara bɔn sunban fɛti o de ye hidoli fitiri ye n'o ye selicinin ye bɔn ni an y'a ta k'a lajɛ n'an ko ko seli n'an ko ko seli yɛrɛ n'an ye seli ta k'a lajɛ a ko ko seli tɛ dɔ wɛrɛ ye yomu ibadatu a ko ko seli ye bato don de awɔ n'i ye seli ta k'a lajɛ alabato don b'a kɔnɔ ee bato bɛ seli kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ wa sukurun ani ala ko suma don o fɛnɛ ye seli donya ye wa farahun ani nisɔndiya mɔgɔw bɛ nisɔndiya u fariw bɛ foni o fɛnɛ bɛ seli kɔnɔ bɔn dɔnki o la o b'a yira an na k'a fɔ seli fɛn belebele don ni o ye hidoli fitiri ye ani ka fara seliba yɛrɛ kan sunkalo kuncɛ seli bɔn dɔnki o la an bɛ dugawu kɛ an ye bato minnu kɛ sunkalo kɔnɔ ala ka u minɛ an ye an ka tagabagaw ala k'u lahinɛ ala ka yafa kɛ u bɛɛ lajɛlen ma ala k'an yɛrɛ jurumuw yafa sɔli ala rasul a ko ko hikimatu mashuru'iyatihi a ko ko hikima minnu bɛ a la seli fitinin yɛrɛ la a ka hikimaw ee hikimaw de b'a la hikima minnu n'a ka bon kosɛbɛ ale ni seliba o hikima fɔlɔ fɔlɔ li shukuru nihimatillahi ka ala wale ɲuman dɔn kun jumɛn na ka ala wale ɲuman dɔn ni ala ye sunkalo yira an na i sera ka sunkalo sun fo ka taa se a laban ma bɔn dɔnki o la an bɛ ala wale ɲuman dɔn ni o yɔrɔ ye ka a wale ɲuman dɔn ala takimili siyami shahari ramadan a ye dafa nɔgɔya kɛ n'an ye sunkalo kalo la o kɔrɔ ye a ye sunkalo kalo yira an kɛnɛ na an sera ka a bɛɛ sun k'a bɛɛ dafa o la an bɛ ala wale ɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ni o ye ale min hinɛna an na ni a ka nɛɛma ye ka a ma bana kɛ k'an dɛsɛ wa a sɔnna ka a yira an ɲɛna a ma an faga a wagati kɔnɔ an y'an ka batow bɛɛ lajɛlen kɛ ka sundon ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a fɔlɔ fɔlɔ o y'o ye ala ko ɲuman dɔn yɛrɛ ani ala wale ɲuman dɔnni k'a fɔ ko a ye nin kalo barikamani yira an na ani ka nin kalo barikamani d'an ma an sera ka bato minnu kɛ a kɔnɔna la a filanan a ko ko a filanan de idikalu sururi ka nisɔndiya don walibahajatu ani e, ɲɔgɔn ɲɛnajɛ walifarahi ani e, ɲɔgɔn farifoni nisɔndiya ani ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ani farifoni a ko ko e, a filanan dabɔkun de y'o ye fi kulubil musilimina silamɛw dusukun na i y'a ye ka nisɔndiya don fari e, silamɛw dusukun na ani ɲɛkɔrɔja ani ɲɔgɔn ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka o don silamɛw dusukun na selidon bɛɛ bɛ kɔntan bɛɛ bɛ nisɔndiya bɛɛ bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o ye a hikima filanan ye a hikima sabanan tawsilu alal ihyali o de ye ka wasa kɛ i ka denbaya la ka wasa kɛ denbaya la o tɛ dɔwɛrɛ ka denbaya nisɔndiya paseke an bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ b'a dɔn o wasa in bɛ kɛ ni fɛn jumɛn ye ee min tɔami kabini dumuniw na wa siyabi ani fini dontaw la parce que n'i y'a jateminɛ selidon ee dumuni mɔdɛli caman bɛ dilan ee finiw bɛ don bon donc o la denbaya bɛ nisɔndiya o la kun sabanan belebeleba dɔ ye taasilu alal ihyal ka wasa kɛ denbaya kɔnɔna la o y'a kun belebeleba dɔ ye e bon donc o b'a yira an na hali bi seli a dira muminunw ma nisɔndiya de kama jɔyɔrɔ belebeleba b'a la o ye a sabanan ye bon donc o la a naaninan mutawa anatul fuharahi ka fantanw dɛmɛ i y'a ye a naaninan ye ka fantanw dɛmɛ k'olu yɛrɛw nisɔndiya ka fɔnisiraya kɛ ni fantanw ye bon selidon n'an y'a jateminɛ se bɛ minnu ye ni seli sera seli dikun tɛ dɔ ee i n'a fɔ an dɔrɔn de kan ka an yɛrɛ nisɔndiya a kɔnɔna la seli dikun tɛ o dɔrɔn ye fɛn sigiɲɔgɔn minnu b'i la soit i bɛ mɔgɔ minnu dɔn ni seba t'u ye i bɛ olu fɛnɛ nisɔndiya ka fara i yɛrɛ kan fantan minnu bɛ yen a ma dan o dɔrɔn ma dɛ a ko ko fantanw dɔrɔn tɛ dɛ wal masakina ani misikinanw wal yatama ani yatimadenw k'i k'olu bɛɛ nisɔndiya ka fara i yɛrɛ kan seli la bon donc o la o b'a yira an na k'a fɔ selidon don belebele don an b'a fɛti fɛti cogoya min na an man kan ka dan an yɛrɛ dɔrɔn ma seli fɛtili la an man kan ka dan an yɛrɛ dɔrɔn ma se tɛ minnu ye an kan k'an jija an bɛ fɛn minnu sɔrɔ a la ni i se kɛra saga de ye k'a faga seli kɔnɔ i b'i jija i baden minnu bɛ yen ni saga se ma k'olu la ka saga min faga i b'i jija i ka sogo dɔ ka se u ka du kɔnɔna la soit fɛnkɛ de banna sunkalo seli de banna sarakati minnu bɛ bɔ ni dɔw bɛ balo di kɛ i jija i baden dɛsɛbagatɔ minnu bɛ yen i ka balo di ka se o yɔrɔw fɛnɛ na sukaro b'o la malo b'o la n'i se kɛra fɛn o fɛn la i k'i jija k'o kɛ sunkalo kɔni kana don ka bɔ a la fiyewu ka seli se k'a fɔ k'e e ka ɲumanya ma se fantanw ma bɛɛ k'a jija fɔnisiraya la a ko ko o dɔrɔn tɛ dɛ Wala ani filiyabagatɔ muso minnu ye filiyabagatɔ musow ye dɛmɛ ka se olu fɛnɛ ma olu dɛmɛli seli kun kan a ka hikima dɔ fɛnɛ ye o ye filiyabagatɔw k'olu dɛmɛ ani fɛnɛ walikidam ani an ka baarakɛdenw hali mɔgɔ minnu b'i bolo baara la ni se b'i ye i bɛ nisɔndiya yira o bɛɛ la k'u bɛɛ nisɔndiya baarakɛden minnu bɛ an bolo awɔ wa idikalu sururi fi kulubihim a ko ko nisɔndiya de kan ka don ninnu bɛɛ lajɛlen dusukun na an bɔra ka minnu site site sisan fantan yatimɛ ani misikina ani filiyabagatɔ ani baara an ka baara minnu b'an bolo baara la baaradenw a ko seli donya a ka hikima belebele ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛni ye ani ka nisɔndiya don ninnu bɛɛ lajɛlen dusukun na kelen kelen bɛɛ lajɛlen dusukun na o ye seli ka hikima dɔ ye bɔn dɔnku o la an b'an hakili to olu la a duurunan a ko ko a duurunan de ye ɛlimusamahatu ee yafa ɲɔgɔn ma yafa ɲɔgɔn ma ani walisaburu ani sabali awɔ selidon mɔgɔw bɛ yafa deli ɲɔgɔn fɛ walisaburu ani sabali fɛnɛ bɛ i bɛna sɔrɔ bɛɛ fɛngɛnen don a ka ni nisɔndiya bɛ bɛɛ sabalilen don ɲɔgɔn kɔrɔ a kun belebeleba dɔ ye o fɛnɛ ye walimahabatu ani ka kanuɲɔgɔnya don mɔgɔw dusukun na ka kanu mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na ka mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na selidon mɔgɔw bɛ yafa deliw kɛ ɲɔgɔn fɛ tulon ni ka yɛlɛ ni parili ni fɛnw paseke an ɲɛ b'a la fɛn bɛɛ yɛlɛmɛlen don a don kelen na bɔn o fɛnɛ a kun belebeleba dɔ ye ani waliwahadatu ani kelenɲɔgɔnya awɔ ani kelenɲɔgɔnya bɔn n'i ye kelenɲɔgɔnya ta o bɛ bɛn kofɔ bɛn bɛnɲɔgɔnya bɔn i bɛna sɔrɔ selidon hali ni kɛlɛ bɛ selidon kɛlɛ man ca dɛ i m'a ye bɔn dɔnku o la selidon dabɔra nin kama ala kira fɛ salalahu aleyihi wasalama k'a di silamɛw ma a daliluw ni a fɛngɛw bɛ yen wagati yɛrɛ koron kama an tɛna don bɛɛ walawalali la n'ala sɔnna sigida wɛrɛw la an bɛna walawalali wɛrɛ di a la ani faamucogo ɲuman minnu tɛ ninnu si ye kira ye nin donba fila nin k'a di silamɛya ma ka kɛ silamɛya ka fɛti don ani silamɛya ka yanga don kosɛbɛ kosɛbɛ o don o la an bɛ dugawu kɛ an filɛbaga ani an lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka teve in yɛrɛ ka baarakɛlaw fo ala k'u bolo mɛn u ka baara la u bɛ diinɛ in dɛmɛni fɛ cogo min ala k'u fanga se ala k'u fanga se an ye seli minnu kɛ sunkalo la n'an ye bato minnu kɛ an ye sun minnu don ala k'u minɛ an ye ala k'an jurumuw yafa an ka tagabaaw ala k'u lahinɛ ka yafa k'u ma